I'd like to thank you for listening to this short message.
ndikufuna ndikuthokozeni inu chifukwa cha kutenga nthawi yanu kuti mukamvetsere uthenga wa ufupi uwu I'd like to share with you the gospel message.
inetu ndikufuna ndigawane nanu inu uthenga wabwino The gospel is unlike any other message found on planet Earth.
mukudziwa uthenga wabwinotu ndi uthenga umene ndi osiyana pa mauthenga onse amene amapezeka pa dziko lino lapansi It is a message from God Himself for every man, woman, boy, and girl.
ndi uthengatu ochokera kwa mulungutu mwini waketu ndipo ukupitatu kwa munthu wina aliyense mnyamata wina aliyense mtsikana aliyense wina aliyense pa dziko lapansi on every continent and in every country.
komansotu anthu o- uthenga umene ukupitatu ku uh, maiko onse a dziko lapansi I would like to read just one verse from God's Word, the Bible. ine ndikufunatu ndiwerenge vesi limodzitu kuchokeratu m'mawu a mulungu baibulo It's found in the New Testament in Acts chapter 4, verse 12. ndipotu vesi limeneli likupezekatu mu chipangano chatsopanotu machitidwe chaputala chake cha 4 ndime yake 12 It says, Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved.
Ndipo vesi limeneli likunena kuti, Ndipo palibe chipulumutso mwa wina yense, pakuti palibe dzina lina pansi pa thambo, lakumwamba, lopatsidwa kwa anthu limene tiyenera kupulumutsidwa nalo. The section of the Bible that this verse is found in is after Jesus Christ, God's only Son, has died and risen again.
gawotu mu baibulo limene likupezeka vesi limenelitu inali nthawi imene yesu khristu ah, mwana wa mulungu anali atafa kale ndipo atapita kale kumwamba
Jesus Christ has gone back to heaven.
nde yesu khristu wapita kale kumwamba Peter stands to speak to religious men and he tells them with authority that there is no salvation in any other but Christ himself.
Nde Petrotu anayimatu ndi ulamuliro ndipo anayambatu kumfotokozera munthu ameneyu kunena kwakuti palibensotu chipulumutso pa dzina lina koma mu dzina limeneli.
There are many religions in the world, many religions under heaven. Inu mukudziwatu pa dziko lapansitu pali zipembedzo zosiyanasiyana.
In different parts of the earth, there are different religions. ndiponsotu m'madera osiyanasiyana a dziko lapansi linonso muli zipembedzotu zochuluka zosiyanasiyana And perhaps tonight in this video, I'm speaking to some very religious people. ndiyetu mwina kuthekatu madzulo anotu mukanema uyutu ine ndikulankhulatu kwa anthu amenetu ndi achipembedzo kwambiri But this verse tells us that salvation is not found in religion.
Koma vesi limenelitu likutiuza ife kunena kwakuti chipulumutso sichikupezekatu mu chipembedzo. It is only found in Jesus Christ alone. Chipembe, uh, chipulumutso chimenechi chikupezekatu mwa Yesu Khristu yekha basi.
The question might be asked, asked then, why Jesus Christ? ndiye funsotu mwina likhoza kufunsidwa kwambiri kunena kuti nanga nchifukwa chani chipulumutso chikupezeka mwa yesu khristu
Well, Jesus Christ was the only perfect man to ever live on earth.
mukudziwa inu yesu khristutu ndi munthu yekhayotu wangwiro amene anakhala pa nkhope ino ya dziko lapansi All other men and women have sinned, including you and me. onse azimayi ndi azibambo amene akhala pa dziko lino lapansi kuphatikizapo inuyo komanso ineyo anachimwa ndipo amachimwa
Sin has affected us all, and we see its effects all around us. inu mukudziwa uchimotu watikhudza ife tonse ndipo timawo- tikuona ah, zotsatira za uchimo ah, zimene zimatizungulira
Lies and greed, Ah, mabodza komanso umbombo
drunkenness and murder, komanso kuledzera uchidakwa umbiyang'ambe komanso zokuphaipha sin comes in many forms, just to name a few. ndipotu uchimotu umabweratu mu njira zosiyanasiyana ndipo apa tangofotokoza zochepa zokha But Jesus Christ, God's Son, never sinned, not even once. koma yesu khristu mwana wa mulungu iyetu sanachimwe ngakhale kamodzi kokha
Yet despite this, God allowed him to be taken and to be crucified. Ndiyetu, ngakhaletu zimenezi zinakhala chonchi, koma Mulungu anamulola iye kuti agwidwe ndipo apite akapachikidwe. to bear in his own body our sins on the tree. kutitu akatero akasenzetu m'thupi laketu machimo athu.
Also, the reason that salvation is only found in Jesus Christ. Ndipotu palitu chifukwatu chimene chipulumutsotu chikupezekeratu mwa Yesu Khristu yekha basi. is that verse 10 of chapter 4 of Acts tells us Ndiye pa vesi limene la chapter 4 lotu ah, pa vesi yake ya 12 pa buku la machitidwe that God has raised him from the dead.
likunena kwakuti mulungutu anamuukitsa iye kwa akufa Death couldn't hold him, and resurrection is the only logical explanation to an empty tomb.
ndetu imfatu sikanathatu kumutchingira iye m'manda koma chiukitsotu ndetu ndi kufotokoza komveka bwinotu chifukwa manda anali apululu iye ataukamo mulibemo The religions of earth cannot save anyone because they're based on the teachings of dead men.
Mukudziwa inu, zipembedzo zonsetu za dziko lapansi sizingapulumutse wina aliyense, chifukwatu zimakhazikikatu pa anthu amene ndi akufa, amene mafupa awo ali mmanda. In contrast, Jesus Christ is alive today.
Komatu pakusiyanitsi, pakusiyanitsa, Yesu Khristu ali moyo mu tsiku la lero.
After paying the great price for sins not his own at the cross. Iyetu atalipiratu mtengo waukulu kwambiri wa uchimotu pa mtanda paja.
God laid on him sin so that we could go free.
ndiyetu mulungutu anatengatu pa iye ndikuyikapo uchimo kuti ifetu tikhoza kumasulidwa He can offer you salvation uh, from your sin today because he's alive.
iyetu akhonza kupatsani inu chipulumutsotu kupulumutsidwa kuchokera ku uchimo wanu chifukwa iye ndi wamoyo My question for you is Have you trusted in him alone?
Nde funso langa kwa inu, kodi inuyo pa chipulumutso chanu mwamukhulupirira Iye yekha basi? Or are you still trusting in your own religious works?
Kapena inu mukukhulupirirabetu ntchitotu za chipembedzo chanu kapena za mipingo yanu?
There is only salvation found in Him.
palitu chipulumutsotu uh, chimene chikupezeka pa iye yekha basi does your salvation rest in him alone thank you kodi inu chipulumutso chanu chimakhazikika kapena chinagona pa iye yekha basi thank you for listening zikomo kwambiri chifukwa chakutenga nthawi yanu kumvetsera